Ndinafika pa mnyamata dzina lake akuti Yona. Yona tikudziwa nkhani yake, adapatsidwa uthenga wabwino kuti akalalikire. Yona adavuta atsogoleri, navuta Mulungu wa Kumwamba potenga chombo cholowa dziko lina. Alipo amene Yerusalemu amamusiya akafuna zolakaka za moyo wao, ndiye mapeto ake akalowa mu Yudeya malo aliwonse kuwasya chanzo asiya Yerusalemu. Yesu akupitiriza kuti ndiye atagwa pansi atamenyedwa kudatulukira Mlevi Mlevi amachokera kutiko Yerusalemu konko manjaba amisika ikulu imene alitambira khala kulandira kwa intaneti yokhuzira ndi plasiri imene nthawi zambiri zimadana nawo

omseke zemakhala otsogolera kadzikoni ndi kuti ukatenge wina aliyense mafuna kubwereza bwereza moni anthu a mulungu masana ano Amen. tsiku la lero la sabata tsiku la chisangalalo ndikufuna kuti aliyense akakhale malinga ndi mmene Yehova wamubweretsera chisangalalo chabwino Ikafika nthawi yokhudzana kugawana Mawu a Mulungu, nthawi zambiri ndi nthawi imene imachititsa mantha, nthawi imene sizolowereka, ndiye nthawi yogawana Mawu a Mulungu, chifukwa buku ili adalemba ndi mwini wake ndani? Adalemba ndi mwini wake Mulungu. Ndiye ikafika nthawi yonena kuti aperekedwe mawu kudzera mu munthu ochimwa ngati inu ndi ine, mphamvu mafunso amakhala ambiri mu mtimamu kuti kodi Yehovayo achipanga chotheka tsiku la lero kuti tikalankhulane mau kudzera mwa anthu, mau olandiridwa anthu olephera komanso operekedwa kwa munthu olephera nkhani imene imakhala nkhani yovuta kwabasi chifukwa chake amati divine service. Mmene ndimawerenga usiku atandifonera atsogoleri nkhani yokhudzana ndi divine service ndinafika pofunsa. Nditayambira kuwerenga ku Genesis kumadutsa, palibe china chonse chimene ndimachipeza m'maganizo mwanga poganizira olemba bukhu amene ndi Mulungu mwini wake wakumwamba. Ndinafika poganiza nkumapereka zitsanzo, ndinapeza kuti bukhu lonse la Baibuloli muli anthu okwana ngati 2930 maina amene akupezeka m'bukhu ili. Ndiye mwa maina amenewo ndimafuna ndipite dzina lililonse ndiliwerenge ndipeze dzina limene lidaperekedwa m'Baibulo koma linazo nkhawa kapena mantha ofanana ndi ine. Ndi mwa njira ngati imene ndimawerenga maina osiyanasiyana. Ndiye unali usiku wautali woti sindinathe kupeza china chilichonse chimene ndikadatha kugawana nanu. Koma Yehova mwini wakeyo waika ndondomeko pondipatsa maina angapo amene ndifuna ndipereke mu introduction pa tsiku la lero la Sabata. Nafika poyamba kwerenga mnyamata, kapena kuti m'bambo dzina lake Nowa, amene podutsa-dutsa n'namva za Nowa ndi akuti Mulungu adalola anthu okhala ngati Nowa amene ntchito yao kudali kumamwa mowa. Polembedwa m'Buku Lopatulika yakhe tikuwawerenga, nkhani zina zimakhala zodabwitsa m'Baibulo. Ndiye ndinadzifunsa, ndine ndani ine kuti ndikafike pamaso pa anthu olungama, pamaso pa anthu olimbikira ndi kumakafotokoza nkhani ya Mulungu wakumwamba? Ndiye ndinafika kwa mnyamata amene, kapena mzibambo amene Nowa, ndipo ndinafika pa Abrahamu, kumuwona Abrahamu, akuti Abrahamu anali munthu wokalamba amene Yehova pomusankha nkuti akuyendera ndodo. Koma Yehova adamuuza, Ngakhale ukuyendera ndodo, uyenera kupi, kulimbika ntchito ya Mulungu. Komano Abrahamu, mmene tawerenga, akuti anali ndi vuto lake, kuka, osati kukalamba kokhako, koma anali ndi vuto limene akafunsidwa funso, amayankha pozembera moyo wake. Abrahamu anali munthu wamkulu kusankhidwa mu udindo komanso munthu wabodza. Koma Baibulo lidalola kutenga dzina la Abrahamu nkulilemba m'bukhu ili. Nditafika pang'ono ndinampeza Mose. Mose atamuuza Mulungu ukalanditse ana anga ku Iguputo, adanena ineyo Mose kulankhula kumatani kodi? Kumandivuta. Koma Yehova adalola munthu amene kulankhula kukumvuta kuti akatsogolere ana ake pa dziko la ku Igupto. Ndinatsika pamusipo n'kupeza Yakobo amene dzina lake amanena kuti anali munthu wabodza. Pachizungu amanena kuti pathological liar, munthu amene bodza angathe kulipanga pompano pompano mutamfunsa funso. Ndinena kuti bwanji Yakobo wabodza ngati ameneyo akupezeka m'Baibulo? Ndine ndani ineyo? Nditafika apo kukampeza Leya, Leya akuti mkazi wa Yakobo mu mpingo samalankhula ayi, akamfunsa amangoyang'ana pansi. Nditafufuza akuti chifukwa chonena kuti Leya sadali wokongola ayi. Alipo anthu ena amene amayimirira ku mpingo kuti anthu aone kukongola ndiye akuti Leya samayima choncho iyayi. Koma adadalitsidwa napatsidwa ana ambiri, Baibulo limafotokoza choncho. Ndinafika kwa Gidiyoni. Gideoni n'tamuwerenga, anena kuti, Gideoni, panalibe mzibambo wina aliyense apa amene ali ndi mantha ngati Gideoni. Gideoni akangomutuma, amayang'ana kaye, apeze mzinda umene akumtumawo, adziwe amene akakomane nawo. Gideoni, munthu wamantha, akupezeka atalembedwa m'Buku Lopatulika. Mwa anthu 3, 2,930, maina amene ndinawapeza anali amenewa. Ndiye nditatsetsereka pamusi ndapeza Samisoni. Samisoni, munthu amene pachizungu amati Kana, ah, Casanova. Munthu amene sanali mbali yake yeniyeni komanso akuti anali great womanizer akuti munthu wodziwa kufunsira akazi Samisoni amene dzina lake lidamwazika kufikizana kukakwatira akazi achilendo ndi kumaona mavuto osiyanasiyana koma Yehova adalola kukamulemba Samisoni m'bukhu lopatulika Ndinu ndani pa tsiku la lero lopatulika? Nafika kwa Rahabe Baibulo silinaname iyayi. silinazengereze iyayi, ndikuti Rahabi adalembedwa m'Buku Lopatulika, koma dzina lake la Rahabeyo akuti anali munthu hule ogulitsa thupi, koma Yehova anachiona chopambana kumutenga Rahabe nkumuika m'Baibulo Lopatulika. Muli ndi tchimo la mtundu wanji? Ndatsetsereka apo, nafika pa Yesaya. Yesaya aliyense amadziwa kuti ndi mneneri, koma Yesaya amati akasangalala akamapereka uthenga kwa anthu a Mulungu, amafika posangalala mpaka kuvula zovala. Baibulo landiuza kunena kuti. Yesaya mgulu la anthu adalalika Yesaya wamaliseche opanda kena kalikonse pa Chichewa amati mbulanda. Amene muli nawo mu uthenga wa tsiku la lero kuti mungafanane ndi ndani amene simungathe kugwira ntchito ya Mulungu pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Ndatsetserekapo powerenga ndi usiku Nafika pa mnyamata dzina lake akuti Yona. Yona tikudziwa nkhani yake, adathawa uthenga wabwino kuti akalalikire. Yona adaputa atsogoleri, naputa Mulungu wakumwamba potenga chombo cholowa dziko lina. Alipo anthu a wina amene ndi Ela, Eliya. Eliya mtamuwerenga bwinobwino adafikitsana pokhumudwa mpakana kufufuza nkumafufuzafufuza mpeni kuti ikadakhala nthawi yokwanira nkadakuchitani kodi adaba baibulo study imafunika kwambiri eliya anali munthu atanena kuti munthu amene akadazipha yekha m'baibulo ndi ndani mwina tikadanena kuti ndani Tikananena Eliya, koma pofooka pake, akuti adalola Yehova kumugwiritsa ntchito posayang'ana zofooka za moyo wake. Ndatsika pamunsi, ndampeza Naomi. Naomi adapatsidwa ntchito ali munthu wokalamba, nakhala mmphawi kuchoka dziko la kwawo nkupita dziko lina kumene kuja kukakhalanso mmphawi. Umphawi nthawi zina umakutsata dziko lonse umene ukupita, osadziwa cholinga chenicheni ayi. Koma Mulungu adamulola Naomi kukakhala mmphawi m'dziko la kwawo komanso m'dziko la Mowabu cholinga dzina la Naomi likalembedwe m'buku la Rute. Anali mzimayi monga amene muli azimayi ena amakhala pano. Rute munganene kuti ineyo sindingapemphere mwina ndili ngati Rute. Rute akupereka challenge kwa anyamata kwa azimayi a tsiku la lero. Rute msinkhu wanuyo adaferedwa mwamuna. Kodi nkowawa dziko lapansi ngati kuferedwa okondedwa? Lu- lute amabwera kutchalichi nagwira ntchito yabwino koma vuto limene linali ndi lute akuti adaluza mwamuna wake amene adakwatana naye namwalira natsala yekha ndikutheka pamene tikugawana mawu a mulungu alipo ofanana ndi lute ndikuti mukakhale ndipo mukalimbe mtima chifukwa nzanu mwampeza ndafika pamunsi nampeza Pi- pita kapena kuti petulo petulo ndi amene ndawerenga kwambiri akuti petulo adachita zabwino zambiri namalankhula mapeto ake yesu akuperekedwa adakana Yesu. Koma Baibulo lidalemba Petulo mu njira ya kusinthika. Chimene ndikufuna kufotokoza ndi chonena kuti ndi tchimo la mtundu wanji limene mukaliganiza pa pa moyo wanu kapena pa moyo wa munthu mmaona kuti ndi tchimo losasinthika. Nafika pa Davide. Davide adapanga mistake. kapena kuti mavuto awiri koma ali mtsogoleri. Adapha mwamuna wa mkazi nakwatira mkaziyo. Koma Baibulo Yehova adalola munthu wotereyu ake. Ndi tchimo la mtundu wanji limene mwakhala mukugwira limene silingathe kusinthika tsiku la lero kuti mugwire ntchito ya Mulungu? Nafika ku Yeremiya. Yeremiya ndi Timoteyo anafanana chifukwa onse amakana kuti sangagwire ntchito ya Mulungu chifukwa adakali ang'ono. Alipo anyamata asungwana apa amene amakana ntchito ya Mulungu kuti sitingagwire chifukwa chani kodi? ndife ang'ono akuti yeremiya adafika poteropo koma chifukwa cha mphamvu ya mulungu adamgwiritsa yeremiya ntchito pomalizira nampeza davide pomalizira nampeza uh, zakeyu kuti zakeyu anali mkulu mwa anthu amene adavutika koma vuto lake la zakeyu kudali kufupika mango ena amene amaberekera m'njira aja zakeyu sikudali kotheka kuti agwire aziwatchola iyayi adali ndi vuto lodikira pagulu pa wanthu akakumana anthu teni ndiye kuti zakeyu padalibe antani palibe amene adamuoneya koma zakeyu adabweretsedwa nalembedwa m'buku la- lopatulika zakeyu amene amakhometsa msonkho natsetserekapo kumpeza mzimayi amene akuti mzimayi pa chitsime amene namaliza naye mzimayi wa pa chitsime akuti baibulo zolembera zambiri amene akuti ndi mzimayi amene anali hule baibulo silikutero eya koma mzimayi ameneyu sanali huleyi koma mzimayi amene amakonda ku amakwatiwa banja lake osatha 2 years litatani latha mmene adakomana ndi yesu akuti adamuwuza yesu kuti uli ndi mwamuna kodi adati ee ndili naye adati amene uli nayeyo ndikudziwa siwandani siwako iyayi ndi mzimayi amene mabanja M'banja samatha kukhalitsa akangoti chaka kukwatira lero chaka cha mawa banja latani latha chaka alipo mzimayi amene tifunika kwa yesu tikufuna kupita kumakale kaya tikufuna kudzera njira ya bible study chinthu chimene chatipatsa mphamvu kuti tithe kuyimirira pamaso pa tsiku la lero ndi kufotokoza nkhani yakuya ya mulungu mwini wake olenga dziko lapansi dziko lakumwamba tikatseke maso kuti tikapemphere tisanayambe phunziro la tsiku la tsiku la lero yehova mulungu wolemekezeka amene mumasaka amene mumayang'anitsitsa palibe china chilichonse cholungama pamaso panu tonse amene takhala kuphatikiza ndi amene ndayimane koma chifukwa cha chikondi chanu ndi chisomo mumalola zili choncho mawu anu akafesedwa kukapulumutsa uyo amene akayang'anira chiyang'aniro chake chokapulumuka kumwamba mukatikhulukire mphulupulu zathu mukakhale nafe ndi kumaliza nafe kuti mapeto ake uthenga umene mukalankhule nafe mmodzi wina wa ife kuphatikiza ndi ine akasankhe yesu koposa kale mu dzina la yesu khristu tapemphera amen chofoka changa ndi chiyani chofoka chanu ndi chiyani tikukhulupirira pa pa mayina 29 30 mwina simudapite koma mayina amene takantha pa 18 mwina mwatolapo kanthu Ndiye kuti pamene Mawu a Yehova akufesedwa, akufesedwa kwa Davide, akufesedwa kwa Mariya, akufesedwa kwa Yesaya, akufesedwa kwa Yeremiya, aliyense ali pati kodi? Ali kokha. Ndiye bukhu limene tinali takambe nalo, mutu wake ukhala onena kuti kusanganikira kwa Yeriko ndi Yudeya ndi Yerusalemu. Ndasowa choyankha ine. Amene madziwa kulemba, mungolemba kuti kusanganikira kwa Yerusalemu ndi Yudeya ndi Yeriko. Mwina ukhale uthenga wakhale mutu wa uthenga wa tsiku la lero. Nkhani imene tikufuna kufotokoza ndi nkhani ya munthu wina amene ali m'magulu a mayina ndatchula aja, koma sitinamkambe kale iyayi. Baibulo, buku la Luka, silinena dzina la munthu iyayi. Muli anthu ambirimbiri m'buku la Luka, koma chifukwa Luka polemba amangoti munthu wina, sitili ndi dzina iyayi. Tikukamba za munthu wina amene adabwera kwa Yesu, dzina lake atapatsidwa ndi ntchito yake akuti loya. Nthawi zina anthu amakupatsa dzina chifukwa cha ntchito yako, chifukwa cha ntchito yawo. Dzina la munthu uyu silidakambidwe iya. Amene mukutsekula Baibulo, tsekulani mwachangu malinga ndi nthawi, Luka chapter 10 verse 30. Pamenepo pali nkhani imene adangoti Daliwoli, munthu wina, natenga dzina la ntchito yake kukhala dzina lake. Tikugwirizana kodi? Dzina loti wansembe si dzina la munthu iyayi. Tili tonse kapena? Dzina loti Mlaliki si dzina la munthu iyayi, koma ndi dzina la ntchito ya ndani? La ntchito ya munthu. Iye Luka ananena kuti malinga ndi bukhu lake salemba dzina amangolemba kuti Esetere. Ngakhale pali dzina amayamba ndi kuti munthu wina wa ku Samariya. Mmalo moti anene kuti Samariya ayi ndiye nkhani yake ti- tipeza pamenepo. Nkhani tikufuna kufotokoza tsiku la lero ndi nkhani ya malo atatu m'moyo wanu, nkhani ya malo- malo atatu m'moyo wanga. M'masiku a Yesu Kudali malo atatu amene amatchulidwa m'Baibulo. Mutayang'ana dzina lakuti Yeri, Yeriko, ndi dzina limene lidatchulidwa pafupifupi chaputa china chilichonse m'buku la Chipangano Chakale. Ndiye muli mawu akuti Yerusalemu. Mawu akuti Yerusalemu ndi mawu amene mukuwadziwa bwino. Ndiye muli mawu akuti Yudeya. Ndikufuna ndipereke ganizo limodzi kenako timalize uthenga. Nthawi ya Yesu kudali matawuni awiri Tauni yoyamba idali Yerusalemu, yachiwiri idali Yeriko. Ndiye ukamachoka ku Yeriko kupita ku Yerusalemu padali njira, padali njira pakati apa. Ndiye njira yochoka ku Yerusalemu kupita ku Yeriko idali njira imene idali ndi mapiri, idali njira imene idali ndi mitengo kapena kuti mathunduluzi kwathu amatero, mitengo yoti munthu akakhoza kudali chitosi chitewani mitengo kapena miyala timati mapanga eti yoti munthu angathe kumatani kumabisala ndiye kuti ngati njira ili apa ndikufuna kuti ndipange chipongwe munthu amene ayende njira ya lero ndibisala kuti uku ne ndikabisala munthu akamapita apa nditani anuja ndimulanda iye chilichonse ndiye njira imeneyi idali njira ya pakati pa mizinda iwiri Yeriko ndi Yerusalemu ndiye podziwa njira imeneyi adaipatsa dzina lakuti chigwa cha Yudeya. Chigwa cha Yudeya mwina ikakhale ikakhale uh, ikakhale taito kapena kuti mutu wa uthenga wathu kuti chigwa cha Yudeya, koma ndikufuna kwenikweni tikasanganize mizinda yonseyi nizipatsa ifeyo pointi imodzi mu ulaliki wathu wa tsiku la lero. Ndisanawerenge vesi limeneli, akuti ku Yerusalemu, munthu akamapita ku Yerusalemu amapitira chani kodi? Mai mawu a chani? Mawu a Mulungu. Munthu akamachoka ku dziko lina kupita ku Yeriko, malinga kuti Yeriko inali pafupi ndi mtsinje wa Yorodano, akuti kudali mzimbe kaya zomeramera zakudya. Munthu akamachoka kwina kupita ku Yeriko, cholinga chake kudali kuti akapeze chani? Akapeze chakudya kapena kuti akapeze ndalama. ndesibula kutenga kuti za dziko la kusiya kuti tiyendere limodzi pamenepo akuti pakati pa mzinda wa yerusalemu ndi yeriko padali chigwa choopsa dzina lake yudeya ndiye mu yudeya kusamayenda yekha ndiye pamene tsopano buku la Luka chapter 10 yesu akupereka fanizo ellen g white ellen white akuti fanizo limene likuperekedwa m'buku la Luka chapter 10 verse 30 si fanizo ayi koma nkhani ya zochitika ameni church tukamba luka chapter 10 verse 30 akalekeza 37 kenako tikayambe kulowa mu utumiki wathu wa tsiku la lero verse 30 munthu wina anatsika kuchokera ku yerusalemu kunka ku yeriko ndipo anagwa m'manja a achifwamba amene anamvula zovala namkwapula nachoka atamsiya wofuna kufa. Ndipo kudangotero kuti wansembe wina anatsika njirayo, ndipo pakumuona iye, anapita mbali ina. Vesi 32, Momwemonso Mlevi, pofika pamenepo ndi kumuona, anapita mbali ina. Koma Msamariya wina, ali pa ulendo wake, anadza pali iye, ndipo pakumuona, anagwidwa ndi chifundo. nadza kwa iye, namanga mabala ake, nathirapo mafuta ndi vinyo. Yesu akufotokoza kuti nkhani mwaiwerenga amanena kuti mkulu wa nsembe anabwera kwa yesu kudzamfunsa chani kodi kudzamfunsa funso Ndiye Yesu adali mwini wake wa mafunso. Koma mkulu wansembe uyu adasankhidwa ndi akuluakulu ansembe chifukwa adali munthu odziwa kuyankha mafunso. Ndiye gulu la anthu la Afarisi likupanga mistake kapena kuti vuto. Akutenga munthu amene akafunsa mafunso amatani? Amawayankha. Nkumfunsa kwa Yesu kuti akafunse funso. Tikugwirizana? Mistake tu imeneyi. Munthu amene amawayankha mafunso, Mr Chimenya. Munthu amene amayankha mafunso. Gulu lakhala pansi ndiye likupangana nkumtuma kwa Yesu kuti akafunse funso. M'malo monena kuti munthu amene amayankha funso akadamtuma kwa Yesu kuti akayankhe chani? Akayankhe funso. Koma Afarisi mosaganiza akutenga munthu wodziwa kuyankha kuti apite kwa Yesu akafunse funso. Ndiye funso lake adali lakuti, ndichite chiyani kuti ndikalowe chani ndikalowe ufumu wakumwamba ndiye yesu akuti mmene ndimakudziwira iweyo ndiwe munthu woyankha mafunso osati wofunsa ayi ndingokuuza pang'ono malemba amati chani kumfunsaso wayankha yesu ngati yesu anayankheya Ndichite chiyani ndikalowe ku ufumu wa kumwamba? Akuti iweyo akutuma malo olakwika chifukwa ntchito yako ndikuyankha funso. Ndiye wabwera kuno kudzafunsa imene si nkhani yofunikira iyayi. Ndiye popeza iweyo ntchito yako ndikuyankha funso, ndikupatsa ntchito yako. Ndiye akuti ndichite chiyani kuti ndikapulumuke? Ali umawerenga bwanji m'Baibulo? Ndiye wayambano kuyankha. Woyankhayo ntchito yake akuti uzikonda mnzako uzikonda mulungu uzikonda mz- mnasi wako ndiye yesu akuti chifukwa cha ntchito yako imene umayigwira wayankha chani wayankha bwino akutuma molakwika ntchito yako iwe ndikuyankha mafunso ndiye wabwera kwa ine kuzafunsa ntchito yolakwika sindimayankha ine yesu munthu akafunsa ntchito yolakwika koma yako yoyankhayo wayankha chani kodi wayankha bwino ndiye akuti chabwino ndifunseso ali funsa Ati sinakhutire ya kodi nanga mnasi wako ndi ndani ati kumene samareti tichose penepo ndiye akuti funso lina simunandiyankhe bwino yesu ndikufunsanso yesu ali chabwino funsa oyankhawo ndi ali ya eh, eh, nanka munthu mnasi wako ndi ndani munthu ameneyo amawerenga kodi mnasi wako akuti ndamaliza zonsezi adayankha kale kwa yesu Yesu akufunsa funso, akuti, Iweyo yankha. Wayankha. Ndiye akufunsanso funso limene lili ndi answer yotchipa, akuti, Nanga mnansi wako ndi ndani? Ndiye Yesu akuti, Mnansi wako ndikakuuza kuti ndine, sukanena zoona kwa, kwa Afarisi ayi. Ndamene tikulandira fanizo limene tikukamba apayi. Ndiye Yesu akufananiza kuti munthu wina, munthu wina adachita mistake. monga mmene ndachitira ine monga mmene mudapangira inu funso loyamba kuti munthu wina adachoka kuti baibulo mumawerenga adachoka kuti adachoka kuti adachoka kuti ulendo wopita kuti ndiye ndanena kale kuti munthu akamachoka ku yerusalemu amakhala atasiya chani atasiya baibulo ali ineyo zamulunguzi ndayamba ndayimika kaye ndikufuna ndikaone zothandizira moyo wanga tikugwirizana ndiye akuti adachoka ku yerusalemu monga mmene abambo ndi amayi masiku ano amachokera ku yerusalemu adachoka munthu wina ndiye akuti akuyenda akuyenda mu yudeya adakomana ndi ndani kodi adakomana ndi mbava zidamugwira ndikumumenya ndikumvulaza kung'ambira malaya ndikusiya ali pafupi kutani ali pafupi kufa ndiye yesu ali kufotokoza Taima kaye pang'ono. Monga amene Yerusalemu amamusiya akafuna zolakalaka za moyo wawo. Ndiye mapeto ake akalowa mu Yudeya amalowa ali okha. Chifukwa asiya chani? Asiya Yerusalemu. Ndiye Yesu akupitiriza kuti ndiye atagwa pansi atamenyedwa kudatulukira mlevi mlevi amachokera kutiko ku yerusalemu konko mayi ndi bambo pali mistake yaikulu imene alaliki ambiri akhala akulalika pa intaneti yokhudzana ndi blasiri imene nthawi zambiri ndimadana nayo ndimadana nayo chifukwa chani palibe munthu amene akachoka ku yerusalemu nasiya baibulo nkupeza munthu akuvutika nkutenga ndalama kutani nkutenga ndalama kumpatsa amen chechi Amen. sizingatheke munthu kuchoka mu Yerusalemu, kulisiya Baibulo, kumkana Yehova, nkumayenda mu Yudeya, nkukomana ndi munthu amene alibe chakudya, nkugulira thumba la ufa, sizingatheke. Vuto la Mlevi si vuto la ntchito yake yayi, koma adachoka kuti? Adachoka mu Yerusalemu. Mmene amayenda kutuluka tauni ya Yerusalemu, nkuti Mleviyu asali Mkhristunso yayi, ali munthu wamba. Ndiye Baibulo akuti atayenda pang'ono, adapeza munthu wopweteka adamuonera patali yesu adanena choncho atamuona munthu ameneyo wagwa kale ku yerusalemu ndiye akuona munthu wakugwa wakugwa sadzutsa wakugwa ndiye adapita akuti adasempha nalowa njira ina baibulo likutero Ndiye akuti momwemonso. Baibulo mumawerenga chotere. Akuti mu chani? Chizungu amati in the same way. Ndani? Ndani? Tiziyankhana. Chapter tawerenga tonse. In the same way. Mlevi watani? Wadutsa. In the same way. Ndani? Mfarisi. Yomweyo. Mlevi wachoka ku Yerusalemu. akuyenda mchigwa cha yudeya nayenso mfarisi wachoka mu yerusalemu akuyenda chigwa cha chani chigwa cha yudeya ntchito zawo zotani kodi zofanana onse asiya chani asiya baibulo akuti akuyenda moyenda ndi moyo wawo adamuona munthu atapweteka pa njira ndi akuti chifukwa anali wakugwa kale sakadadzutsa munthu wakugwa alipo akhristu masiku ano amene adachoka mu yerusalemu kalekale koma kukhala mommuno ndi anthu amene ikafika nthawi yofuna kuthandiza alibe nayo nthawi chifukwa ndi akugwa kale anachoka kalekale mu yerusalemu inu mukuona ngati ali mu yerusalemu koma yerusalemu mwa iwo mu chani kodi mulibe yesu akupitiriza ati momwemonso mfarisi anadutsa njira yomweyo napitirira nakamba ndiye pali mawu amodzi amene ndifuna timalize nawo ali ndiye kenako kunatani kodi kunadza uja ndani msamariya msamariya sanabwere iyayi msamariya sanatulukire iyayi koma msamariya chichewa chakale akuti anadza tikugwirizana mawu akuti kudza amatanthauza kuti komwe akuchokera suli shuwa tikugwirizana uyu mlevi akuchoka ku yerusalemu mfarisi akuchoka ku yerusalemu mukawerenge nokha msamariya anadza namuona munthu mawu akuti anadza ali ndi tanthauzo lanji kuti moyo waiti akuti uyu anadza chifukwa cholinga chake kunali kukafika ku yerusalemu msamariya anachoka ku samariya koma amayenda njira yopita ku yerusalemu kuti akadziwe za uyu mwini wake olenga dziko lapansi ndi akuti nkhawa yake inali ya chani chifukwa anakhudzidwa ndikufuna ndikaone ine mmene anthu akuvutika dziko lapansi ndiye usinthike moyo wanga ndachita zambiri ndinasochera njira yayitali ndikufuna ndikakumane na yesu ku tchalitchi ya ku nazareti ku tchalitchi ya ku yerusalemu adasiya ntchito za mdima ku yeriko nasiya majekete awamba ku yeriko nayenda ndi thupi lake mchigwa cha yudeya adakumana naye munthu amene amafuna thandizo ngati yesu anakomana naye munthu amene adavutika mu mtima ngati iyenso baibulo likuti msamariya adayima pansi abale mayi abambo munthu akamakonzekera kupanga zinthu zabwino amatenga zabwino mthumba mwake chitosi aliwode amene ndi zabwino mlevi analibe kale baibulo mfarisi analibe kale baibulo koma munthu msamariya amene adadza uja anali ndi mafuta wopaka pabala nakhala ndi bandeji lomanga pabala chifukwa adayenda akudziwa njira ya ku yeriko ndingathe kukomana ndi zovuta alipo akhristu amene agona mmbali mwa msewu masiku ano zoti Yesu akubwera ndi nkhani mkambakamwa sakukonzekera yesu chifukwa chake mpingo watsogolera mpingo mpingo kusowa ndalama mpingo kusowa chakudya chifukwa anthu amene akuyenda ngati osakonzekera Adapitiriza Yesu namfunsa wofunsayo, mwa anthu atatuwa amene ali m'bale wako ndi ndani? Neka funso wakudzayo chifukwa wathandizapo kanthu. Asi peko kapereka kotero ali m'bale wako pakati pa anthu atatuwa ndi ndani? Yakuyankha oyankha mafunso ali m'bale wanga angathe kukhala mawu amene adadumpha nanena kuti sikoyenerera ayi kuti wabwino angathe kukhala mfarisi angathe kukhala msamariya chifukwa msamariya sakhala chani kodi sakhala wabwino nde adayankha kuti wabwino ndi amene wakuthandizayo ati wayankha bwino wayankha bwino pita tifuna kuibweretsa ku mpingo amayi abambo anyamata ndi asungwana wabwino umamdziwa ukakhala mu yudeya sungadziwe wabwino uli mu yerusalemu ndiye chifukwa ndakupatsirani taito imeneyi ndanena kuti yerusalemu ndi yudeya ndi yeriko zasangana zasanganikira nthawi imeneyo nthawi ya yesu umatha kudziwa kuti munthu amene akuchoka uku akutsetserekayo akuchoka ku yerusalemu akupita kuti kodi akupita ku yeriko umatha kudziwa kuti munthu akuchoka ku samariya akamayenda chonchi akupita ku yerusalemu koma masiku ano umudziwe pokhapokha yudeya atakufikira nyumba mwako sindinakuone sungandipepese nthawi imeneyo kudali konse kukakosakuta kudziwa yudeya kudziwa yerusalemu kudziwa yeriko koma masiku ano yerusalemu ndi yudeya ndi yeriko aliyense amene wafika tsiku la lero akudziwa malo omwe ali chifukwa cha malo amene ali. Ndanena kale kuti ndimatha kudziwa kuti ndili mu Yudeya chifukwa cha Yudeya amene wafika pakhomo panga. Ndiye ndifuna ndifotokoze Yudeya. Munali mapiri, munali mitengo, munali ziwanda, Munali akuba, munali akupha, munali ovulaza, munali antchito zosiyanasiyana chifukwa ndi mu Yudeya. Nde ndikuti Yudeya ndi tchalitchi ndi Yeriko zasanganikira. Panopa wakuba sungakasake ku Yeriko ayi, wakuba ungathe kumpeza mtchalitchi. Chifukwa chake mpingo kusowa ndalama zogulira mipando, zogulira tenti, chifukwa akuba achoka ku Yeriko abwera mtchalitchi. kwa chake mpingo ukusowa pogwira chifukwa anthu amene akupezeka mu mpingo ndi alevi ndi afarisi akugwa amene anzawo akagwa kuti ampempherere alibe nthawi imeneyo chifukwa chakamamba kuyamba kulankhula pakamwa Ndikhulupirira Mlevi atakafika ku Yeriko, adakanena kuti adzamupeza munthu wokhala Samirani. Ndampeza munthu wina wakutani wapweteka adalephera kuthandiza, koma uthenga udakafika ku Yeriko. Ndi mmene anthu a Seventh Day masiku ano alili mumpingo sathandizayi, koma amafalitsa uthenga kuti anthu ena akadziwe kuti vuto mu yudeya mwa seventh day limawavuta mani amene amen anthu ambiri amene cholinga chawo cha chalichi kubwera kudzaona mmene seventh day ku south africa imapempherera zoti yesu amakhala mu yudeya amene mukumbuka nthawi yati with jesus in the vessel chizikwalatero you can walk On the water. You can smile at the storm. Koma wolemba wolemba wabwino anena kuti with Jesus in the vessel you can cross the Ju- Judea. Tikugwirizana. Wolemba ananena pa choncho kuti wakhala ndi Yesu mu Judea umakhala mosavuta. Mpingo wafika povuta chifukwa anthu amene akutsogolera mpingo ndi Alevi akugwa. Za Baibulo ili alibe nazo ntchito kwawo ndikuyenda Ndiye ikakwana nthawi yoti apezana ndi munthu amene afuna chithandizo, alibe nthawi yothandiza chifukwa iwo adagwa kale. Ndiye makavutitsa anu tsopano. Atsogoleri, ndikupempha mu- mundipempherere. Eh, eh, mundipempherere. Ndiye akati tikupemphera akupemphera zakuti, akupempherera za ku Yeriko. Chifukwa ku Yerusalemu adatani kale? Anachoka kale. Ndi chifukwa mapemphero athu masiku ano sakuyankhidwa. Chifukwa chake ndi chani? Opempherera anzawo anachoka kale kale ku Yerusalemu. Opempherera anzawo sadziwa ayi chimene akupempherera chifukwa mulungu alibe ndikhulupirira kuti tsiku la lero ndikupempha amayi abambo monga nyimbo yanena kale kuti alipo anthu amene akhudzidwa ndipo ine amene akhudzidwa ndi uthenga wake pali nthawi koma tikadalira kuima moto monga nyimbo yatifotokozera kale kuti mwachidule ndinakufera ine ndiwaita kupereka mawu akuti yesu akadakhala atayankha kalekale nkhani imeneyi kuti amuuze onera kuti kulowa kumwamba ukufuna ine mnansi wabwino ndi ineyo chifukwa mnansi amene adakufera pa chanu pamtanda ndimalize ndi nthano anali bambo wina wolemera kwambiri amene ndi mwana wake namamkonda mwana wake wamwamuna nde tsiku lina adamuuza mwana ali mwana iwe ndimakukonda kwambiri sindifunayi uzikhala patali ndi ine malinga ndi chikondi chimene ndili nacho ndiyakuti tsiku lina lake mwana adachoka nayenda nayenda mchigwa ngati cha Yudeya ali m'mene muja adamenyedwa ndi kukwapulidwa ndi ku- kutuluka magazi ndiye wamtola mnasi wake adamutola nakafika naye kunyumba kwa bambo wake ali ndi magazi akutuluka magazi thupi lonse pamodzi ndi madzi anati bambo inu mwana wanu ndampeza mu Yudeya akuvutika wamenyedwa ndi achifwamba ndiye bambo ananena kuti sintaya nthawi ndimankonda ine mwana wanga Tiye naye mwana tipite naye kuchipatala sindikufuna kupitiriza nkhani mangetechoka kale akuti tiye naye kuchipatala ndiye ndikapereka china chilichonse chimene dokotala atakanene chifukwa mwana wanga ndimamkonda kwambiri ndiye atafika kuchipatala akuti dokotala adafika namuyesa mwana ananena kuti 5 liters yonse ya magazi mthupi mwa mwanayu yatani yachoka mwanayu kuti akhale ndi moyo akufunika chani akufunika magazi ndiyakuti tate adafika patali nafika namuyimisa mwana wake nati mwana wangayu dokotala ndimankonda kwambiri ndiye akufunika chani ali mwanatu akakhale ndi moyo mukampatsa magazi ndiye adati tengani paipi mundibaye ine kuti magazi anga akalowe mwa mwanayu mwanayu akhale moyo kuti mwana wanga ndimamkonda ndiyakuti malinga nthawi imeneyo anatenga paipi nayika mkati mwa mtima wa bambo natenga paipi nayika mkati mwa mtima wa mwana ndiye dokotala amakhala namayang'ana ndiyakuti magazi anali kutuluka mma- mthupi mwa bambo namalowa mthupi mwa mwana ndiyakuti amatuluka 5 liters monga nanena kale aliyense anawo magazi okwana 5 liters munthu aliyense ndiye sakhala ndisonatebulo ndiyakuti mwana adayi mphamvu niyamba kumabwera bambo wake mphamvu niziyamba kumatha ndiye bambo wake poona mtima ukuthamanga adayang'ana dokotala ndi maso namuyitana dokotala dokotala ndikumva ngati imfa tsopano ikusendera kwa ine imfa tsopano ikufika kwa ine dokotala adanena kuti malinga ndi kutaya kwa magazi ngati kotheka atenge onse kuti akhale ndi moyo adeletsera motero akuti mwana pamene mwana amakhala ndi moyo kudali kufa kwa talikoli kufa kwa bambo ndi pamene yesu akuipaimba nyimbo kuti iwe wakhala apowe udadwalika nthenda udavutika dziko lapansi udalibe chabwino chimene mulungu wakumwamba akadapatsa kwa iye kwa iye kudali kuluza magazi pa mtanda kuti ukakhale ndi moyo kwa iye adayika paipi ya magazi kuti tembo lero akhale ndi moyo kwa iye anayika paipi mthupi mwake nayika magazi kuti josefe akhale ndi moyo pakuimba nyimbo ina kutengawe

Dauda tikafunse tsopano tchimo limene uli nalo mlongo wanga tchimo limene uli nalo mbale wanga tchimo lomwe muli nalo bambo wanga mukukana tsiku la lero kuti yesu salowa chikondwerero cha atate wako pakuti utamva kuti ndakhetsa mwazi udasintha ntchito zako ndikusankha mtanda wanga kukhala chiwombolo cha moyo wako ndipo tchimo la mtundu wanji amayi ndi abambo limene likuvutani m'maganizo mwanu ndipo yudeya imene ya mtundu wanji imene satana wayika moyo wanu woti mukayang'ana yehova atabwera pano sakutengani mwazi wake umene adakhetsa ukhala wopanda mphamvu ndikutero kwa abambo ndi amayi oyipa ofooka olephera munjira zonse ndine amene ndayima kale kutsogolo kwawo ndawerenga baibulo usiku wonse ndikupeza kuperewera kwanga ndifananira kuti oyambira kuyima wanga yesu khristu ndi mwazi wake wapamtanda umene ndikhetsa ine kudzera mu paipi ya yesu khristu ndikayamba kuyima ndine sadaime vesi namba 2 ngati ulipo mzanga amene ukufuna kulekana nalo dziko lapansi m'maganizo mu chigwa cha yudeya kuti ukasankhe yesu mu mtima mwako ukayime nane ndasi yako

ndakamba kale nkhani ya abrahamu nkhani ya nowa nkhani ya yakobo onse amene ndatchula aja ndi mayina awo omwe ndi machimo awo omwe ndi tchimo la mtundu wanji limene likuletsa iwe mbale wanga kuti ukapulumuke ndi yehova pamene akubwera posachedwa ngati khumbo lako kuti nali kutali mu yudeya kunalibe mu yerusalemu kunalibe nali munthu wongoyenda ndanena kale analipoyo nowa chidakwa chomaliza Koma itafika nthawi yakupulumuka, Nowa adasankha mpulumutsi wake kukhala mfumu yopulumutsa moyo. Ngati ulipo Rahabe mgulumu, amene ntchito yako nkugulitsa thupi, ndanena kale, kuitaniraku nkotero. Tsiku la lero nthawi yabwino yoti mukafike. Ngati nkoyamba kufuna kubatizidwa mu mpingo wa Seventh Day, kuti ukadziwane nayo njirayi, ukachoke mu Yeri- mu Ye- mu Ye- mu Yeriko ndi kukachoka mu Yudeya ukakhazitsa mu Yerusalemu ungathe kukaima kutsogolo kuno pamene atsogoleri tsopano akakupempherani mwapadera. Ngati chikhumbokhumbo chako kukayamba mwatsopano malinga ndi nkhani ya Yesu Khristu, ungathe kukafika kutsogolo kuno pamene tikuimba vesi lomaliza, kuitanira komaliza, Yehova akutero, ndikumva Mzimu ukuitana kuti alipo munthu mmodzi amene akapulumuke tsiku la lero kukakhale kumwamba ulemerero.

Ndikulipempha pemphero lathu kwa Ambuye kuti akatidalitse mu gawo limene talisankha losinthika mtima kukachoka mu Yudeya ndi mu Yeriko kuti ngakhale kwakufa olo zikavute bwanji tidzafera momuno mu Yerusalemu. Anatero Davide, wodala munthu amene akafera mu Hebroni chifukwa muli chitetezo. Wodala munthu amene akafera mu Seventh Day Adventist chifukwa muli chitetezo. Akulu ampingo abwere kutsogolo mutipemphere mwapadera wakhala kumaliza mulungu akakwezeke ndi kutamandika mu dzina la yesu khristu akufa pa mtanda
woyera woyera inu yehova wokhala kumwamba yehova tikathokoze kwakukulu chifukwa chakuti dzina lanu ndi yehova
inu yehova ndi amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi ndi china chilichonse chimene chili m'nyanja. Yehova, pakuti mudafotokoza m'mabuku anu kunena kuti moyo wa bambo, moyo wa mwana, inde moyo wa zinyama ndi wanu Yehova. Chotero tadza pamaso panu Yehova tonsefe monga anu Yehova. Tate, pamene ulaliki waperekedwa Ndi chikhumbokhumbo cha wina aliyense payekhapayekha kuti pamene Yehova tayiwala kuti tinali mu Yerusalemu, tachoka mu Yerusalemu ndi kusiya Mawu anu, Yehova, tikatero kuti, Yehova, pamene Inu muli nkukhala mu dziko lapansi, muli nkukhala mu mtima mwa wina aliyense, Katikumbutseni kuti tikadziwe kuti pamene tikukhala mu Yerusalemu, Yerusalemu ndi imene muli chipulumutso. Tisakaiwale kutuluka mu Yerusalemu ndi kutuluka n'kusiya chipulumutso chimene Ambuye inu mudachisiya. Chotero Yehova ndi khumbokhumbo la wina aliyense payekhapayekha pamene uthenga waperekedwa, Uthenga Wabwino wonena kuti tonse tikasinthike, tikakhale ndi mtima umodzi. tikakhale ndi cholinga chimodzi, pakuti Inu ndinu Yehova amene mudakufotokoza bwinobwino kuti wina aliyense akadzikusula nadza pamaso panga sindidzamchitira manyazi. Chotero Ambuye, wina aliyense payekha payekha, ndi pempho la ine kupyolera mwa mpingo uno wa Filadefiya kuti Ambuye tsitsani mphamvu yanu ya Mzimu Woyera kuti ikapukute wina aliyense payekha payekha misozi yake, inde misozi ya mavuto. inde, misozi ya matenda, inde, misozi ya kusowa ntchito, inde, misozi yakuti zinthu sizikuyenda, Yehova, tikatero, Yehova, kuti china chirichonse chimene, Yehova, chisakuyenda, chimene chisakuyenda bwino, Ambuye, Inu mukakhale patsogolo, kuti kuyambira tsiku la lero tidzayimbe lokoma, kuti, Ambuye, Inu mwatidalitsa. Tiri kudziwa, Ambuye, pamene tiri muno mu mpingo wa Filadefiya, Alipo anthu ena amenenso akusowa mwayi ngati umenewuwo, mwayi wodzafika pamalo pano chifukwa cha ziphinjo zimene akhala kumana nazo, chifukwa cha ziphinjo, zowawa ndi zina zotero, zimene zikuwalepheretsa kuti abwere pampingo pano. Tikatero, Yehova, pakuti mpingo uno ndi mpingo wa ife anthu ochimwa, ndi kuchipatala, Yehova, tikatero, mchizi Wanu, kapena kuti. weniweni, Dokotala Wamkulu, Yehova, ndi Inuyo. Chotero tiri kukuitanani pa nthawi ino kuti mukakhale pakati pathu, kuti chirichonse chimene, Yehova, chimene tiri kulira, tikalirire kwa Inu, Yehova. Mtsogoleri wathunso, ninene kuti, amene watitengera mawu athu a tsiku la lero, Ambuye, ndi munthu wofooka, amenenso ali ndi zake zimene zili zom'fooketsa. Tikatero Yehova mwapadera kamkhululukireni komanso kuti potero Yehova, nthawi imene anthu mwakonzetsera dziko lapansi kuti akapite kumwamba, iyenso adzaimbe lokoma ndi kuimba, Hosana, Hosana, pa pachifukwa chonena kuti Ambuye mudamuika malo abwino, malo akuti nayenso akathe kuona ulemerero wanu, akathe kupita ku mu ufumu wanu. Tikatero tonse amene tili pano katikhululukireni zochimwa zathu. kuti pamene tirinkukhala Yehova, tikakhale mwa inu, tikasiye Satana Mdierekezi, tikapempha zonse ndi kusiya kupyolera mu Dzina lodabwitsa, Dzina la Yesu Khristu, amene adatifera pa mtanda chifukwa cha zochimwa zathu. Mpingo wonse ukati, Amen. Amen.
Wosaonekalo n'ditsogolera ine kukandifika

N'zopatsa chidwi kwambiri nkhope zonse zimene zikuoneka pompanozi zitakakumanaso ku Yerusalemu watsopano. Ndikukhulupirira ndi khumbo langa ndi khumbo lanu kuti chisangalalo chimene timachipeza nthawi zina komanso nthawi zina tipeza mavuto chifukwa cha mdziko loyipali tsiku lina chidzakakhale chisangalalo chamuyaya ndi atate wathu mu yerusalemu wachani ati watsopano nyimbo imene tayambanayo ikukamba zonena kuti lalikira mawu kulikonse kumene kuli anthu makamaka amtima osowa